a sị na ịchọ bụ nwa Nanka na m na-ekene olenu odogwu nwa na m na-ekene a sị na ọ ya adịrị gị mma ịnụgo olenu na-ekenere m gị afụrụ m aka ọlụ gụ a sị na ọ ya adịrị gị mma ọchọ nke ọ ga-eme ka ọ dachi ekwekwana ya ebe i si weta ya bụ ibe mmaji kwuru mmaji olenu a sị nnu Uju emere gị ibe ma ọ na-emere gị ibe ị na-anụkwara ibe m na-ekwu eze nwoke m ekene m gụ na wurugidi ụmụ igbo ndị nwe m ekene m onye ọbụla na ofu ofu a sị ka m buru ekene jekwuwe ndị be anyị odogwu nwoke na m ekene gị ekene ọnụ ọkwa ịma na iko ka nze ji aṅụ mmanya na mpi atụ bụ ọzọ onye chiri ọkwa nne o ji abụ nwata teta ụla ụtụtụ kene nne ya kene nna ya ibe ọzọ ọ na-atụ anya ya bụ ibe afọ ga-eri ma a sị malikwa na ọbụkwaghị ibe niile ka nwata na-ebete n'akwa o nwekwere nke ọ ya-ebecha o jiri aka ya jee rigụpụ ogwu ya bụ ọkwa nne onye idu odogwu idu na ọba idu nwoke m ezi oyi nwoke idu asị na ọ ya adịrị gị mma asị na ọ ya adịrị gị mma onye idu odogwu ọnụ m ekene gị mgbomgbo obi dị odogwu ọnụ m ekene gị idu nwoke ọma ha

ojere igbo na iru odogwu ọkwa nwanne Power Mike na neni odogwu nwoke ọkwa obodo ọbụla nwere ibe eji malị ba ọkwa ịma na abịa na anambra state na ndị neni na ba na-emesi ibe ike odogwu nwa na m ekelekwukwa gị ọzọ asị m na ọya adịrị gị mma i buo n'aka nri na ị ya-ebute ibe ọma i buo n'aka ekpe na ị ya-ebute ibe ọma ọ chọ nke ọ ga-eme ka ọ dachi ekwekwana ya ịnụgo onye ọ bụla si n'isi gị na awa aja nke ihe ka ọ ga-eji chụ o nwere nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-eje be dibịa sị na eziokwu eziokwu na ndụ idu adịghị ya mma a sị na ọ ga-ebu ụzọ nwoke na anwụ ka ọ fụ ka ọnwụ si adị nwanne m a sị na ọ ya adịlị anyị mma ọ ya adịlị anyị mma ihe ọma anyị bịara n'obodo ka anyị chụọ ọkwa na na South Africa ka anyị bịara ka anyị bute ike a sị na anyị ga-eburu ike na odogwu na m ekene gị a sị na ọ ya adịrị gị mma nwanne Tony Max asị m na ọ ya adịrị gị mma nwa Neni ekene m gị ekene ọnụ ezi oyi m eze bi n'afọ nwa ka nwa na usude odogwu nwa n'usude eze bụ n'abọ odogwu nwa n'usude asị m na ọ ya-adịrị gị mma nwa ka nwa n'usude dekwa anyị ego ị na-abụkwa anyị ego na nọbụrụ anyị ego obere nwa na-elisi ego ike anyị ego anyị ego ọnụ m ekene gị odogwu nwoke

anyị ego nwa ka nwa na nọbụ nwa ka nwa na nọbụ eziokwu na m ekene gị ekene ọnụ anyị ego asị m na ọ ya-abalị gị nugo anyị ego nekwa anya ka m gwa gị okwu ịma na o nwere ka o yi dịbu gbogbo mana tata dị anyị nekwa anya na ya bụ ụzọ ya rere gbago ịma bụ ihe iji emere ndị ichie jekwa eme ya bụ ive ọkwa igwe ka amara ive ya emere ndị ichie ka ive dịwa mma ịnụgo anyị ego maka na ọnwụnwa ahụ na-abịakwutere maka ọzọ ndị ichie ga-eje ejide ya bụ ọnwụnwa tinye ya anya ịma na ọ na-abụ nwata lee ndị ichie azụ ive abịara ya arụ ọkwa nne anyị ego ọnụ m ekene gị odogwu nwanne m ekene kwukwa gị ọzọ a sị m na ọ ya-adịrị gị mma ebe isi weta ive iji mere m ọgọ mmadụ kwuru mmadụ anyị n'ikwu odogwu odogwu nwanne ọnụ m ekene gị ekene gị odogwu nwa

ịma na obodo ọ bụla nwere ive e ji mara ha na-ekwunye ọkwa mkpụrụ miti na Nnobi maka ụbọchị nwaala jere ebe mkpụrụ miti na Nnobi ka o gbuo ya ichi ọkwa ebe ahụ ka mkpụrụ miti na Nnobi ji nwa okiri wụchara okiri jụwa ajụjụ wee jụcha n'ebe ahụ ka nna ọmalị na nwaala a na-anọ egbu ichi na nwaala a na-anọ echi ọzọ na ọ bụrụ na nwaala ọ gbuo ichi ma ọ bụ chie ọzọ na-eyi ahụ ya n'aba mkpụrụ miti na Nnobi odogwu ọnụ m ekene gị ezi ọyị m nwoke nekwe na ọyị m ji aka m metara na onwe m Jackson nwoke ọma Johnson mba anyị ekene bụkwa gị a sị m na m ekene gị ekene ọnụ ị nugo ebe nwa bịara ụwa ka m na-ekpere ekpere ada bịara ụwa na m ekene chukwu ekene enyi chukwu kere ụwa n'isi a sị m na ị ga-eto toli tocha fọdụ ebe ihe ejizi nna gị ị nugo Mkpụrụ miti na Nnobi, ọnụ m ekene gị na ji wani ba. Odogwu na nya na m ekene gị, nwa nya na m ekene. Nwa ka nwa na nya na m ekene gị. Ọkwa na ebe nwanne ụfọdụ ile ka a na-ekwu okwu ya. Ndụkọ ụfọdụ ile na-ekwu ya. nwanne Ọfọdile ọkwa ya ka a na-ekwu okwu ya ndị ụmụnne odogwu nwa ka nwa ọkwa ụmụnnya ka izi ejela onwe gị asị mangana na m fụkwara na aka ọlụ gị odogwu nwa nwa ka nwa na m fụrụ aka ọlụ gị asị na eziokwu ọ bụrụ na mmadụ na-awa anụmanụ asị na ọ ha ka enyi odogwu nwa ọnụ m ekele gị asị na ọ ya adịrị gị mma ezi nwoke m ekene m oge ekene ọnụ a sị m na ọ ya adịrị anyị niile mma ọ ya adịrị anyị niile mma odogwu nwoke gbara m nwoke kwuru ka m mara a sị m na ọ ya adịrị gị mma ezi oyi m nwoke ị na-anụkwara ife m na-ekwu a sị m ebe ọ bụ na ị ị na-eje olise buru ụwa ga-eburu gị ụzọ kpeere gị azụ Ife ọjọọ na-eme n'iru ị ya anọ n'azụ nwanne m afụrụ m aka ọrụ gị ekelere m gị ị nụgo odogwu nwoke na ọ ya adịrị gị mma ezi oyi m na obosi nwa ka nwa na obosi lekwa sikiri dị mkpa a na-ekwu okwu ya ọkwa sikiri dị mkpa odogwu nwa a na-ekwu okwu ya

eziokwu na mmadụ odogwu nwa na-ekwu okwu ya nwata chọba nwata chọba

Odogwu nwa ọnụ m kelere gị n'ọkpụkpụ asị m na ọ ya adịrị gị mma nwata chọba odogwu nwa nne mụtara dochie nkata ọgba n'obi ha ha ụmụ ikorobịa na-ezu obi ife a na-ekwu okwu ekwe na odogwu nwa oke abịa na-azụrụ igbo niile na-awa ndị Igbo ọ na-azụrụ anya ọkwa nne ị na-afụkwara ife a na-ekwu oke abịa na-azụrụ Igbo niile ọ na-awakwa Igbo ọ na-azụrụ anya ị na-afụkwa odogwu ọkwa nwa mụrụ na ụkọ nwa odogwu nwa mụrụ na ụkọ nwa ọnụ m kelere gị asị na ihe adị ka echi nwa ambasada odogwu nwa na ọ bụrụ odogwu asị na i so n'ife eji agwa anụ dekwu ya ekwe ndụrụ ọnụ na abụọ eji eje ọgụ n'ọma ị na-afụkwa onye m na-ekwu mgbe ọgwụ ọ pụtara asị ka ịgbachiwekwa dekwa odogwu a na-ekwu okwu ya ọnụ m kelere gị asị m na ọ ya adịrị gị mma oke abịa ekelere m gị Ah!

igbo mụrụ nze mụọ ọzọ a sị na m ekenekwa onye ọbụla na ofu ọbụ nzọ onye ọbụla zarakwa nke o chiri maka na ekene ji bịa ọkpọ na-abụ ekene kene onye ma ike ekene abụ ya odogwu nwa moses ọzọmba nwanne sunday ọzọmba ọnụ m kenere gị n'egbugbu a sị na ọ ya-adịrị anyị mma ịnụgo odogwu nwa na ọ ya-adịrị anyị na mma dịka ndịkọrọrọ obere nwa na-emesi ibe ike ọkwa ị ma na ọnụ m kenere gị n'egbugbu

nwoke ọma ekene m gị kawakwa ahụ wụrụ onye naijiria na ụwa ọzọ ị ya-abịa ịnụgo ị na-awụkwa onye naijiria wụrụkwa onye igbo nwoke m maka na igbo amaka na igbo na ọ dị ụtọ nwanne m ibe anyị ji karị mba akarịka ọkwa ibe anyị ji karị mba akarịka olenu onye okwu ego obere nwa na-emesi ibe ike ọnụ m kelere gị

a na-achọba oke anụ atọ n'ọbịa ka m mara amara si isi anụ a na-achị ya achọ n'ite ka m jụọ maka na arụsị ọbụla nwere ibubo na ada esiri ya ngọ gbate ọ na-elu ego ị mara ka arụsị a na ọgba aka na-abụ ka eji ebunye nwe ibe enyi ego odogwu nwa nne pụtara mechie ngada ọgba gị taa ọkwa nwa ọka na-akpụ egbe akpụ ya ọfụma ị makwa na ọkwa nwa ọka na-akpụ egbe akpụ ya ọfụma nwa ọka na-asọ enwe nsọ odogwu nwa n'ọka ọnụ m kenere gị ị na-anụkwara ibe m na-ekwu odogwu nwa na m kenere gị n'ọka nwa ka nwa ọkwa ka ị si ejere onwe gị a sị na ọka ma ọ bụrụ onye arụ ọnụ mụ kenere gị odogwu nwa na igwe odogwu nwa na mụ kenere gị n'egbugbu a sị na ọ ya-adịrị gị mma ịnụgo ọchọ nke ọ ga-eme gị n'ụwa ọdachi ekwekwele ya onye ọbụla sị na isi gị na ọ wụ aja nke ya ka ọ ga-eji chụ ị makwa nwa m na-akọrọ ya onye nwa ọka na-asọ enwe nsọ ibe m na-akọrọ ya na ọwa ọkwa nwa imo ọka ọkwa nwa imo ọka ị na-ejekwanị n'imo ọka ka m jụ ajụọ maka gịnị ị ma na ọ na-abụ nwata le ndị ichie ya azụ ibe eji eri bịabara ya arụ odogwu nwa n'ọka ị na-anụkwara ihe m na-ekwu ihe akaba ahụ na-eje ndị ichie ka ị jụọba ajụjụ jụọ ndị ichie ajụjụ ilu ori wapụrụ m ọjị a sị m na ọya adịrị gị mma na m hụrụ aka ọrụ gị ọjọọ nke ọ ga-eme gị n'ụwa ọdachi ekwekwala ya ị nụgo onye ọ bụla sị isi gị na awa aja nke ya ka ọ ga-eji chụ nwoke na-eme ekene gị a sị m na ọya adịrị na anyị niile mma ekene m ụmụ igbo na ofu ofu jọba ndị be anyị ha olenu obere nwa na-eli ego ọfụma nwa ego oyibo na-erubere isi ọkwa ịmakwara ọ bụ nwa ego oyibo bụ na ya na-arahụ ụla a sị m na ọ ya adịrị anyị niile mma igwe hapụ na onweghị ihe ga-emenụ anyị n'ọgbaba anyị ka anyị nọ n'ọrụ ọfụma igwe m cherekene igwe igwe na ọnụ m kenere gị n'egwu asị m na ọya adịrị gị mma igwe eziokwu eziokwu na mụ bu ụkpa ekene bịakwute gị igwe asị m na m bịakwute gị ọkwa ịma nnukwu mmọnwụ abịago igwe asị m na ọya adịrị gị mma ahụrụ m aka ọrụ gị ode nwoke ọya adịrị gị mma ekwu ya nwoke eji eri nwoke bụ odogwu alụsị nwere ibobo na adị esiri ya ngọtata ọkwa ịma na alụsị nwere ibobo na adị esiri ya ngọtata maka na o tego m kpọrọ ndị be anyị na emekwa anụmanụ na igbo amaka na anyị bịara abịa na anyị bụ ndị igbo na anyị akpa ego ka mgbe ọkpụkpụ sie ya ike ọkwa na anyị bịara South Africa ka anyị buru ike naba ọkwa ike ya dịnụ anyị n'aka maka na ndị nna nna anyị ha kpụtara oke n'ike ndị mụrụ anyị kpụtara oke n'ike anyị je ebe ọ bụla oke nke anyị maka na nwa agụ anakwanụ ata ahịhịa onye nna ya na-ekpu isi anụ na enye ya bụ ya n'ọba nwere ọchacha odogwu igwe ọnụ m kene gị n'egbugbu ọ ya adịrị gị mma ọ ya adịrị gị mma igwe asị m na ọ ya adịrị gị mma ọ ya adịrị gị mma